Tá tú ag éisteacht leis na Gaelgals ar Raidió Rí-Rá.
Fáilte isteach a lucht éisteachta, tá sibh ag éisteacht le Podchraoladh na nGaelgals ar Raidió Rí-Rá agus liom inniu tá.
Rachel.
Agus.
Róisín. Agus is mise Sinéad Ní Scolaí agus inniu tá topaic agus ábhar thar a bheith spéisiúil agus deas réchúiseach againn le labhairt faoi agus é sin ná féinchúram, so Róisín tá tú chun píosa beag a rá mar gheall air sin ar dtús. So mothaím go bhfuil go leor ag caint faoin féinchúram nó an self-care ar líne le gairid, go háirithe Instagram agus muid théis tíocht isteach i mbliain úr nua Ach tá sé tábhachtach freisin go dtuigfimid céard go díreach atá i gceist, agus rud atá i gceist ná aire a thabhairt duit féin i mbealach go mbeidh do shaol dearfach, go mbeidh rudaí maithe ag tarlú agus go mbeidh tú tabhairt aire dhuit féin go mbeidh tú in ann díriú isteach ar na rudaí atá tú ag iarraidh a bhaint amach. So, b'fhéidir dhomsa gur b'fhéidir go b'in sos ó na meáin shóisialta, b'fhéidir do Rachel go b'in rith, nó b'fhéidir do Sinéad go b'in ag éisteacht le ceol, rudaí difriúil do chuile dhuine beo, agus tá sé tábhachtach nach mbeadh aon duine ag rá 'ó, seod é, féinchúram agus ní hé sin féinchúram mar go bhfuil sé difriúil go chuile dhuine. Agus bhí píosa deas ag spunout.ie le gairid agus bhí siad ag rá cé fáth go raibh sé tábhachtach agus tá go leor buntáistí bainte le féinchúram sin aire a thabhairt go do shláinte agus freisin tá tú ag seachaint burnout mar mothaím go dtarlaíonn sé sin dhúinn uilig agus freisin tugann sé deis duit díriú isteach ar rudaí atá tú ag iarraidh a dhéanamh gan an diúltachas a mbaineann leis an chuid eile den saol a mbaineann sé, b'fhéidir go bhfuil na meáin shóisialta nó rudaí mar sin ag cur isteach ort agus mothaím gur rud thar a bheith tábhachtach é seo. D'fhéadfadh sé fiú a bheith gurbh é ag ithe rudaí níos fearr dhuit nó gurbh é goil a chodladh níos luaithe nó fiú cúram craicne. So tá go leor bealaí éagsúil le féinchúram a thabhairt isteach i do shaol. Yeah, aontaím go hiomlán leat agus ceapaim go bhfuil pointe an-tábhachtach déanta agat ansin go bhfuil sé difriúil do gach aon duine agus ceapaim go bhfuil baol ann faoi láthair ar na meáin shóisialta, bíonn an-chuid tionchairí nó influencers ag díol stuff agus ag rá gur ceart duit XYZ a dhéanamh chun féinchúram a bhaint amach ach ní féidir le aon duine é sin a rá leat agus tusa an duine is fearr chun an cinneadh sin a dhéanamh duit féin, like céard is ionann féinchúram duitse, cos tá sé difriúil do gach aon duine. Mothaím freisin go bhfuil rud ann, b'fhéidir go bhfuil tú ar nós mise, mothaím go mbeadh mise mar Róisín 100% go bhfuil ormsa sos a ghlacadh ó daoine uaireantaí agus go bhfuil orm seasamh siar ach go dhaoine eile is a bheith in éineacht le grúpa go dhaoine so tá sé spéisiúil breathnú ar na bealaí éagsúla go bhfuil daoine ag cur aire orthu féin agus féinchúram a thabhairt isteach ina saol. An rud, aontaím go hiomlán leis an rud a bhí á rá agat ansin agus tá sé spéisiúil le feiceáil cad a dhéananns gach aon duine ag brath ar an cineál cineál pearsantachta atá acu. So b'fhéidir do duine amháin bheadh féinchúram i gceist le siopadóireacht a dhéanamh ach domsa ní bheadh sé mar sin, bheadh féinchúram i gceist le abair like leabhar a léamh nó fiú ag dul amach ar siúlóid nó rud mar sin nó fiú a bheith ag éisteacht le ceol, sin an rud a dhéanaimse i gcomhair féinchúraim but tá sé an-spéisiúil. féachaint ar cad is brí le féinchúram don uile duine le gach uile duine. Ceapaim nach bhfuil sé go maith conas a bhfuil daoine ag cur stuff ar na meáin shóisialta agus ag rá go bhfuil ort XYZ a dhéanamh chun féinchúram a bhaint amach. Like, aontaím leat Sinéad. Like, mar gheall ar an méid atá feicthe agam sna meáin, uaireanta mothaím nach bhfuil mé ag déanamh féinchúram i gceart agus níl mé an duine is fearr a bheith ag caint faoi féinchúram mar ní dhéanaim aon rud difriúil. Ní bím ag déanamh yoga, ní bím ag déanamh machnamh, ní bím ag coinneáil dialann. Like bhain mé triail as na rudaí sin ach like níor choinnigh mé leo. Like na rudaí a dhéanaimse ná like just bím ag féachaint ar Netflix, bím ag dul ar siúlóid, like just déanaim na rudaí bunúsacha don chuid is mó. Yeah, ceapaim go bhfuil íomhá ann de like Buddhist monk nó rud mar sin ag suí faoi crann agus gur baineann sin agus féinchúram ach muna n-oireann sé sin duit, ní dhéanfadh sé you know, maitheas duit in aon chor é sin a dhéanamh muna bhfuil tú compordach agus ag ligint do scíth i rud mar sin a dhéanamh, like níl aon fiúntas bainteach leis muna bhfuil tú ag iarraidh é sin a dhéanamh. So aontaím go hiomlán leat.
Agus b'fhéidir freisin an rud atá daoine ag cuimhneamh air freisin, féinchúram, b'fhéidir go mbeadh siad ag cuimhneamh, 'Ó, rinne mé facial nó rud eicínt mar sin ach tá tú in ann rudaí éagsúla a dhéanamh, b'fhéidir gur rud go do chorp atá ann, b'fhéidir go bhfuil tú tabhairt aire go do chuid mothúchán, b'fhéidir gur rud sóisialta atá i gceist, b'fhéidir go dtastaíonn daoine uait, b'fhéidir nach dtastaíonn daoine uait, b'fhéidir gurb é rud spioradálta atá ann, tá daoine ann is tá creideamh acu, daoine eile is maith leo bheith glacadh páirt i yoga nó rudaí mar sin agus go dtugann sé sin cúnamh dhóib agus freisin tá an chuid eile dhó, tá tú ag caint ar an obair, bhfuil ualach oibre róthrom ort nó a bhfuil spás a't i do theach go bhfuil tú in ann deis a thabhairt duit féin, aire a thabhairt duit féin agus tá go leor bealaí éagsúil le haghaidh an féin-chúram a thabhairt isteach i do shaol. Céad faoin gcéad, agus tá sé, dhéarfainn anois, an-deacair an cineál am a dhéanamh agus an spás sin a dhéanamh duit féin mar gheall ar dianghlasáil agus na srianta ar fad atá orainn so tá sé ríthábhachtach go ndéanann tú am agus spás fisiciúil duit féin chun é sin a dhéanamh, mar uaireanta bím ag obair i mo sheomra an chuid is mó den am, bím ag déanamh yoga i mo sheomra an chuid is mó den am ach sea, bhí mé ag déanamh machnamh i rith na seachtaine. B'fhéidir gur fearr é ióga a dhéanamh in áit difriúil seachas mo theach chun an féinchúram agus an obair a scaradh. Yeah, agus tá gach rud bunaithe ar scáileán faoi láthair, like tá muid ag obair ar ár ríomhaire, má tá sibh cosúil liomsa, bím ag féachaint ar Netflix an t-am ar fad, bím ar TikTok, bím ar Instagram ag scrolláil, so tá gach rud bunaithe ar an scáileán, so like tá sé deacair rud éigin eile a aimsiú, go háirithe like leis an aimsir atá againn le déanaí, like níl sé deas ag dul amach i gcomhair siúlóid nó ag dul amach i gcomhair rith, so tá gach rud bunaithe ar an scáileán. Yeah, fiú na rudaí nach raibh bainteach leis an scáileán nó an teicneolaíocht roimhe seo, tá sé anois, so abair, más rud é go raibh féinchúram ar siúl agam agus bhí mé ag iarraidh bualadh suas libhse nó daoine ón gcuallacht nó pé rud, bheadh mé in ann é sin a dhéanamh gan scáileán, gan fón. Ach anois, más rud é go bhfuil mé ag iarraidh labhairt libh nó teagmháil a dhéanamh libh, tá ormsa téacs a sheoladh ar Twitter nó ar Messenger nó ar WhatsApp nó pé rud é agus tá tú i gcónaí sáite sa bhfón póca agus uaireanta is féidir leis sin a bheith thar a bheith overwhelming. Tá tú ag iarraidh féinchúram a dhéanamh ach toisc go bhfuil gach rud bainteach leis an teicneolaíocht anois,

Ceapaim go bhfuil sin an tslí a thugaim aire dom féin. So, bím ag féachaint ar Netflix, mar a dúirt mé. Faoi láthair, táim ag féachaint ar The US Office, muna bhfuil sé feicthe agaibh, tá sé chomh greannmhar, déan é. Bím ag léamh. Faoi láthair, táim ag léamh Midnight Sun An é sin an t-ainm atá air Midnight Sun? Sin an leabhar atá scríofa ag Stephenie Meyer, Twilight, ó thaobh Edward. Ó, cheap mise gur amhrán Miley Cyrus a bhí tú a rá. Ó, oh, is dócha go bhfuil an t-ainm mícheart ráta agam. Tá sé kind of guilty pleasure atá ann. Tá sin ag teastáil.
Tá sé ag teastáil, go háirithe like, sa lá atá inniu ann agus like, tá gach rud chomh It's just, like, táim stressed amach, so. An féidir liom rud éigin a rá faoi Guilty Pleasures? Léigh mé rud éigin thar a bheith spéisiúil ar Twitter inniu ag rá go mbíonn mná go minic ag mothú ciontach as na spéiseanna atá acu mar gheall ar an bhrú a thagann ón bpatrarcacht agus ón tsochaí agus ceapaim gur pointe thar a bheith spéisiúil é sin mar Uaireanta, like, tá suim agam in TikTok anois agus cúpla mí ó shin bheadh náire orm é sin a rá agus bheadh náire orm a rá gur léigh mé Twilight nó gur léigh mé leabhar thar a bheith baineann ach anois is cuma liom. Cinnte tá an pointe sin an-mhaith, ceapaim, like, is minic a mothaíonn mná ciontach as na suimeanna atá acu agus níor cheart go mbeadh sé sin ar siúl so ná bí ag mothú ciontach as Twilight a léamh, Rachel, tá sé ceart go leor agus is mór an spórt thú as é a léamh agus am a ghlacadh don léitheoireacht so molaim thú agus lean ar aghaidh le do phointe tá brón orm.
Ó go raibh maith agat, tá an ceart agat. D'fhás mé suas le Twilight, like bhí mé ag léamh Twilight agus mé i mo dhéagóir like twihard. a bhí mé. Is minic a mhothaigh mé ciontach as an taitneamh a bhain mé as Twilight, so go raibh maith agat as do phointe sin, tá sin an-spéisiúil. Céard eile a bím ag déanamh chun aire a thabhairt dom féin? Bím ag rith. Caithfidh mé a rá, bhí mé i bhfad níos fearr ag rith i rith an tsamhraidh, i rith an chéad dianghlasáil, like bhí mé ag déanamh like cúig ciliméadar agus inniu rinne mé rith dhá ciliméadar go leith agus bhí sé an rud is deacra a rinne mé riamh ach mhothaigh mé i bhfad níos fearr tar éis sin a dhéanamh. Bím ag siúl le mo mhadra, ag dul i gcomhair siúil le mo cairde nuair atá muid, nuair atá cead againn é sin a dhéanamh, ag caint, yeah, sin é, just déanaim na rudaí bunúsacha. Céard fútsa, Sinéad?
Déanaimse rudaí an-bhunúsacha. Is cuimhin liom gur léigh mé, bím i gcónaí ag léamh stuff ar Twitter cos caithim an iomarca am ar Twitter but léigh mé rud agus dúirt sé go bhfuil muidne, go bhfuil daoine ar nós planda ach le mothúcháin níos casta. So chomh fhad agus a bhfuil tú ag tabhairt aire duit féin ar nós gur planda thú, tá tú ag éirí go breá. Abair bí ag ól uisce, déanaim cinnte go n-ólaim píosa beag uisce gach lá, rud thar a bheith bunúsach. Agus aer úr, ceapaim go bhfuil sé ríthábhachtach aer úr a fháil go háirithe anois mar a dúirt tú, Rach, go bhfuil sé an-deacair dul amach i rith an gheimhreadh agus kind of tú féin a spreagadh chun dul amach ar siúlóid nó ar rith, ach an rud a dhéanaimse ná osclaím mo fhuinneog. Agus má tá aon duine i droch-ghiúmar, sin an t-aon rud a dheirim leo, it's like oscail do fhuinneog, lig píosa beag aer úr isteach, agus mothaíonn deich uaire níos fearr ina dhiaidh sin, ach mar a dúirt mé, toisc go n-oibríonn sé domsa, ní. ní ciallaíonn sé sin go n-oibreoidh sé do gach aon duine ach táimid ar fad difriúil. Agus déanaim iarracht píosa scríbhneoireachta a dhéanamh agus féinmhachnamh a dhéanamh ach sin nós nua a thosaigh mé ó thús na bliana agus táim ag baint an-sult as agus tá sé spéisiúil an méid a fhoghlaimíonn tú fút féin mar gheall air sin agus Tweet eile a chonaic mé ó cara liom, Shauna, tabharfaidh mé shout-out di mar tá sí cairdiúil linn ar fad, ach deireann sise go minic gurb ionann féinchúram agus an rud nach bhfuil tú ag iarraidh a dhéanamh. So, pé rud a bhfuil tú ag cur ar an méar fada, b'fhéidir gurb é sin an rud is fearr le déanamh duit féin. B'fhéidir nach bhfuil tú ag ag smaoineamh air sin agus nach bhfuil tú ag iarraidh smaoineamh air, but sin an rud is tábhachtaí le déanamh ionas go mbeidh tú in ann do scíth a ligint agus díriú ort féin i mbealach níos taitneamhaí mar ní bheidh aon rud ar cúl d'intinn. agus tú like, ag léamh leabhar nó ag éisteacht le ceol nó pé rud. So an rud nach bhfuil tú ag iarraidh a dhéanamh, b'fhéidir gurb é sin an féinchúram is fearr gur féidir leat a dhéanamh. Céard fútsa Róisín? So bhí mé ag iarraidh bheith ag cuimhniú ar céard an féinchúram i mo shaol agus is rudaí beaga atá ann ar nós sibhse, is rudaí nach mbíonn deis agam a dhéanamh go hiondúil agus rud amháin théis athrú dhom le bliain anuas ná nach bhfuil mé ar an traein an oiread sin, bhíodh mé ar an traein chuile mhaidin isteach ag an obair, amach ón obair agus bhíodh mé an-tuirseach agus ní raibh deis agam na rudaí seo a dhéanamh. An rud a thaitníonns liomsa ná cith deas fada a bheith agam, mo chraiceann, chuile shórt deas a chur ar mo chraiceann, Is maith liom breathnú ar Netflix, rud an-éadrom faoi láthair, tá mé ag breathnú ar Dawson's Creek. Agus bhí mé ag goil a rá guilty pleasure, ach théis an méid a dúirt tusa, ní guilty pleasure é, is maith liom Dawson's Creek. Déanann sé an jab faoi láthair, sin atá ag teastáil uaim. Agus is maith liom Animal Crossing, is maith liom rud mar sin atá éadrom, éasca le déanamh, níl aon bhrú bainteach leis, Agus mar gheall go bhfuil mo phost cuma díireach ar na meáin shóisialta is maith liom gan a bheith ar Twitter go háirithe mar mothaím go mbíonn Twitter an-diúltach dhom. Mothaím go dona a bheith ar Twitter so is maith liom síniú amach as Twitter agus is maith liom Instagram, is maith liom Instagram, bíonn sé sin an-dearfach dhomsa. Tá sé tábhachtach b'fhéidir an pointe a rá go bhfuil sé tábhachtach go bhfuil tusa ag leanacht daoine a chuireanns tusa i mood maith. Tá tú ag iarraidh a bheith ag leanacht daoine a mbíonn tú ag breathnú orthu agus bíonn tú ag mothú go maith agus tú ag scrolláil. Agus céard eile? Is maith liom mo pixel buds a chur isteach agus Spotify a chur ar siúl agus gan a bheith ag éisteacht le aon duine eile gan a bheith ag breathnú ar aon rud. Cócaireacht. Seo rudaí an-bheag, agus sin an rud atá brónach faoi, tá muid ag caint ar na rudaí beaga bídeacha seo a d'fhéadfadh muid a dhéanamh ach mar gheall go bhfuil muid chomh gnóthach bíonn sé deacair an t-am a chur go leataobh agus suí. An rud a táimse ag cuimhneamh air freisin ná tá sé deacair na scileanna seo a fhorbairt mar mothaím b'fhéidir nuair a bhí mé níos óige níor thuig mé an tábhacht aire a thabhairt dom féin. An oiread sin bhí mé mar ok tá mé ag ithe, tá mé ag dul a chodladh, tá mé ag ól uisce, sin é. Agus mothaím go bhfuil muid ag forbairt na scileanna féinchúram seo anois agus tá beagáinín níos mó béim air sna meáin, tá mé ag ceapadh. Ceapaim gurb in iad na rudaí a dhéanas mise le aire a thabhairt dhom fhéin. Bhí mé ag smaoineamh ar sin freisin i rith na seachtaine, like, nach raibh béim chomh mór sin ar féinchúram nuair a bhí mé níos óige, like, ní raibh ormsa mórán machnamh a dhéanamh air toisc go raibh sé ar siúl agam ar aon chaoi, you know, ag dul chun ranganna damhsa nó ag glacadh am dom féin ach de réir mar a fhásann tú aníos agus tá níos mó kind of béim curtha ar an saol oibre. Imíonn sé sin agus tá sé an-deacair filleadh air am a ghlacadh duit féin arís. Yeah. Agus sin mar gheall ar an caipitleachas, ar ndóigh, ach céard is féidir linn a dhéanamh? Ceapaim gur tharla sé freisin san ollscoil mar fiú nuair tá tusa san ollscoil gabhann tú go dtí do léacht ach ansin théis do léacht tá tú ceaptha a bheith ag staidéar. Tá tú ceaptha a bheith ag léamh. Tá tú ceaptha a bheith ag obair ar an aiste sin, agus mothaím gurb fhéidir gur b'in é an uair a thug mise faoi deara nach raibh mé ag tabhairt aire dhom féin, mar mhothaigh mé ciontach i gcónaí má thug mé sos nó gur léigh mé leabhar nach raibh bainteach le mo chúrsa. Like cinnte gur tharla sé seo dhaoibhse freisin. Yeah, thosaigh sé fiú níos luaithe, like liomsa. Stop mé ag dul chuig rang na damhsa nuair bhí mé sa séú bhliain mar cheap mé go raibh ormsa sin a dhéanamh chun ardghrád a bhaint amach san Ardteist. Like, absolutely seafóideach agus b'in an cinneadh is measa a rinne mé i mo shaol riamh. Tá áiféala orm gach uile lá gur stop mé ag dul. Déarfainn go bhfuil sé mar sin leatsa chomh maith, right? Yeah, tá.
Rinne mé an rud céanna go díreach. Bhí mé ag imirt peile ar feadh blianta agus mé sa chúigiú bhliain i meánscoil, stop mé. mar cheap mé nach raibh an t-am agam, like bhí orm an méid sin staidéir a dhéanamh, ach is dócha go raibh sé ag cabhair liom ar scoil cos ní raibh an brú sin orm agus mé ag imirt peil. Léamar go léir actually alt ar New York Times faoin bhféinchúram agus an chaoi go mothaíonn daoine ciontach faoin bhféinchúram agus faoin sos a thógáil. Tá go leor taighde déanta agus bhí sé curtha suas ag Spunout.ie, ceapaim, go bhfuil go leor buntáistí ag baint le sos a thógáil agus le féinchúram agus tú ag obair, nuair atá tú ag déanamh staidéir nó nuair atá tú ag díriú ar scrúduithe nó fiú ag obair. Tá sé fós tábhachtach sos a thógáil agus am a thabhairt duit féin. Yeah, ceapaim go bhfuil sé níos deacra anois freisin mar tá a fhios agam go bhfuil sibhse ag obair ón bhaile faoi láthair freisin agus táimse ag obair ón bhaile ó mí Mhárta, deacair é sin a chreidiúint ach tá sé an-deacair go fisiciúil agus i do chloigeann an obair agus do shaol pearsanta a scaradh óna chéile agus mar sin abair tá muid ag déanamh taifead ar an podchraoladh seo anois agus táim os comhair an scáileáin, cuireann sé sin i gcuimhne dhom ar an obair. Tá sé deacair. mar nach bhfuil tú ag fágáil oifig taobh thiar dhuit, tá sé deacair a rá ok tá mé críochnaithe anois, teastaíonn uait dearmad a dhéanamh ar an obair, teastaíonn uait na rudaí a thaitníonn leatsa ar nós peil nó damhsa a dhéanamh. Thug mise suas pianó fós ar buile faoi sin. Is léir gur téama é seo do mhná go dtugann siad suas na rudaí a thaitníonn leo mar go bhfuil orthu an obair a dhéanamh, mar a déarfá an hustle seo a dhéanamh. Agus comhrá iomlán eile é an side hustle sin a bhí tú ag rá. Ah, yeah. Nach leor an t-aon phost atá agat nó anois tá brú orainn a bheith ag obair ar rud éigin eile ar an taobh, airgead a dhéanamh as na suimeanna atá againn, cé gur féidir linn suim a bheith againn gan airgead a dhéanamh as, agus tá sé sin go breá, actually. Like, ní gá dúinn airgead a dhéanamh as gach uile rud. Ach anois, tá just brú damanta i gceist i gcónaí. faoi chúrsaí airgid agus an hustle a dhéanamh agus ní stopann an hustle riamh agus gach rud mar seo, níl deireadh leis. Agus ní bheidh deireadh leis riamh muna dhéanann tusa an am duit fhéin. Chuireamar ceist suas ar ár Instagram le déanaí ag cur ceist oraibh agus ar na leantóirí atá againn ar Instagram agus na héisteoirí atá againn ar Raidió Rí-Rá agus ar an Spotify agus araile agus bhíomar ag iarraidh fáil amach cad a dhéanann sibhse i gcomhair féinchúraim agus bhí na freagraí an-spéisiúil go deo. Rachel, an bhfuil cúpla ceann agatsa ansin gur féidir linn a phlé?
So, dúirt duine éigin gur thógann siad siúlóidí fada, multivitamin a thógáil gach lá. Sin fíor tábhachtach. Sin an-tábhachtach. Deineann tú dearmad ar sin, i gcónaí. Yeah.
Ach, actually, Róisín, thug tú comhairle dom uair amháin, 'cause thógaim multivitamin i gcomhair mo ghruaig.

an tréimhse craiceáilte sin.
Ok, so dúirt cailín amháin go mbíonn sí ag cniotáil. Ooh, Róisín, abair linn, conas mar a d'éirigh leat leis an gcniotáil? Thosaigh tusa é sin seachtain ó shin. Yeah, so bhí mé...

An rud is greannmhaire faoi sin ná an cuimhin libh nuair a bhíomar ar Zoom le chéile agus is dócha go raibh cruinniú éigin ar siúl againn agus bhí Róisín just ag cniotáil agus bhí an fhuaim like Oh yeah, oh, beidh sé críochnaithe, beidh sé críochnaithe. Creidim on it. Nó leanúirt.
Dúirt cailín éigin go dhéanann sí masc aghaidhe. Ó, an-deas! Seisiún teiripí uair amháin sa seachtain. Tá sin go breá. Tá mise ag iarraidh sin a dhéanamh, sin ceann de mo spriocanna le fád an lá ach tá mé imníoch agus drogallach agus is é an fáth go dteastaíonn sé uaim. Yeah, yeah.
Rinne mé cúpla cruinniú i rith an chéad dianghlasála chun cabhrú liom leis an imní a bhain leis an bpaindéim is araile agus chabhraigh sé go mór liom ach tá mise ag iarraidh filleadh chomh maith mar gheall ar cad a dúirt tusa, Róisín. faoi like, muna bhfuil tú ag iarraidh é a dhéanamh, is comhartha é sin gur cheart duit é a dhéanamh. Agus gurb é sin an rud a dúirt Shauna. Yeah, yeah, céad faoin gcéad. Yeah, an rud nach bhfuil tú ag iarraidh a dhéanamh, is ceart duit é a dhéanamh. Tan, smideadh agus éadaí deasa a chur orm.
Vibe. Yeah. Uaireanta de bhrí mé sin. I rith an chéad dianghlasáil gach Déardaoin rinne mé mo tan agus gach Aoine chuir mé éadaí deasa orm. Agus bhí do Instagram class.
Caithfidh tú an content sin a fháil. Chaith mé tan níos minicí le linn na paindéime ná aon uair eile i mo shaol, mar bhí mé like tá sé uaim, tá mé chomh geal, tá an rud céanna uaim is léir nach mbím taobh amuigh. Yeah, sin an rud, nílim tar éis a bheith ag tógáil na gréine i mbliana, so tá mo chraiceann chomh bán. Tá sé ceart go leor, like, nílim buartha faoi. Má táim ag iarraidh smideadh a chaitheamh, in aon chor like caithfidh mé tan a chur orm cos ní ní dhéanann comhlachtaí foundation sa dath sin like.
Agus ar an pointe sin go mba leas ag multivitamin b'fhéidir ba cheart dúinn vitamin D a bhaic acu mar fhág tú is tú Sin an yes sin chomh tábhachtach a bheith ag tógáil na gréine. Agus deirtear 20 nóiméad de ghrian agus ansin SPF a chur ort mar tá a fhios ag éinne táimse an-tógtha le SPF. So, so 20 nóiméad agus ansin.
SPF. Bhuel cuirim SPF roimh dul amach? Déanann mise freisin ach sin tá tú ceapaí cúpla nóiméad a fháil gan SPF ach ach má tá mé ag dul amach tá mé ag cur orm agus ní ag dul isteach arís agus ag dul amach agus tá sé deacair an chothromaíocht a fháil. Sin fíor an céad rud eile ná yoga an-deas.
ag rith agus memes greannmhar a sheoladh chuig mo chairde.
Mood, yeah. Déarfainn go ndéanann muidne ar fad é sin, like má fheiceann sibh group chat na Gaelgals, it's like TikTok, TikTok, TikTok.
Nó screenshot ar things ar Twitter. Muidne nuair atá gach rud thart. Muidne nuair atá precedented times ar ais. Céard eile?
Spice bag a ordú agus a bheith ag breathnú ar Netflix. Cloiseann sé sin ar nós mise, ach ní bhíonn an spice bag ann, mála spíosrach, ní bhíonn sé ann chomh minic anois, ach dhá bhliain ó shin, b'in mise. Yeah, sí, sin an rud, like, tá go leor rudaí ar líne ag rá caithfidh muid a bheith ag ithe bia sláintiúil agus ag ól uisce, ach uaireanta i gcomhair féinchúraim caithfidh tú takeaway a fháil. Nó mála Percy Pigs. rud éicint mar sin. An bhfaca sibh an tweet sin faoi, bhí Marks and Spencers ag rá like mar gheall ar Brexit nach mbeadh Percy Pigs ar fáil in Éirinn níos mó. Scannalach. Ach nó d'athraigh siad é but like. Lofa! Bréan!
I gcomhair deich nóiméad cheap mé go raibh deireadh an domhain ag tarlú. D'fhéadfaimis pas Éireannach a thabhairt dó, tá sé togha, like. Yeah. Is féidir leis fanacht. Mar a mbíonn ceann Éireannach. 'S ansin téann tú isteach go Lidl nó go Aldi agus bíonn tú ag iarraidh a déan amach cén branda tá siad ceapaí a bheith ar nós. Yeah. Ó bíonn ceann ar nós penguins is in Aldi is seal. Seal.
Bogaimid ar aghaidh. Cupán caifé a ól agus leabhar a léamh. Fab.
An-deas.
Sin deas. Nach bhfuil sé deacair a bheith ag léamh faoi láthair. Tá, tá sé an-dorcha. Agus freisin, níl aon rud níos deise ná cupán deas coffee. Ní Nescafé Skippy. Ceann deas, tá tú théis deich nóiméad a chaitheamh á réiteach. Sin mise, b'fhéidir. B'fhéidir nach é sin aon duine eile. Ní dhéanaim sin. Tá mé ró-leisciúil. Ach tá, Dolce Gusto? Yeah. Ó, tá sin.
Tá sin agam.
Agus is féidir leat na pods, rudaí beaga a cheannach ó Starbucks.

Ach ag an am, níor chuir mé sin le chéile leis an Caramel Macchiato mór millteach, agus bhíodh mé, 'Cén fáth go bhfuil mé ag mothú chomh tinn?
Ok, so dúirt cailín eile, sin an ceann deireanach, go gcuireann sí teorainn ama ar apps. An-spéisiúil.
Ba bhreá liom dá mbeadh an willpower agam chun é sin a dhéanamh. Is cuimhin liom, bhain mé triail as cúpla bliain ó shin nuair a bhí mé san ollscoil chun díriú ar m'obair ollscoile ach bhí mé kind of playing myself mar like bhí a fhios agam like abair má tá sé gur tháinig fógra aníos ag rá. Tá tú tar éis an méid seo ama a chaitheamh ar na meáin rocking ar like safari chun dul air ionas like nach mbeadh a fhios ag mo fón go raibh mé ag Ó!
Athróidh! Agus rinne mé iarracht Instagram a chur as mo fón an tseachtain seo, mar a fheiceann sibh toisc go bhfuil sibhse ar mo close friends, níor oibrigh sé sin ach an oiread. So like tá sé an-deacair but ba bhreá liom a bheith in ann é sin a dhéanamh. Yeah tá sé deacair. Tá sé ag teastáil uaim i gcomhair TikTok. Caithim Yeah. an méid sin ama ag féachaint ar TikTok, like go háirithe i rith na hoíche Ba cheart go mbeadh mé i mo chodladh agus like a trí a chlog ar maidin agus mé ag caoineadh leis an ngáire ag féachaint ar TikToks. Tá's agaibh sin, ní ligim cead dom féin a dhul ar TikTok níos mó mar chaithfeadh mé like lá iomlán air. Ach muid ag caint faoi an rud sin faoi am a chur as féin, tá mé ag seiceáil isteach ar mo screen time rud ar mo fón anseo. So inniu bhí mé seacht uair go leith ar mo fón.

Ó, tá sin níos fearr. Tá sé deas. Digital wellbeing. Ó gal. Féinchúram.
Níl sibh ag iarraidh mo uimhir a chloisteáil. Abair amach é.
Ok, so an méid uair a chaith mé ar. Chaith mé. Naoi! Naoi! Uair ar. Mise freisin! Oh my God! Mise freisin!
Mise freisin, ach táimid ag obair So tá orainn bheith ar ár bhfón? Yeah, but I fully know nach nach bhfuil mé ag an an méid an an méid is mó den ama ar an app sin a bhainim úsáid as i gcomhair scoil. Tá's agam go bhfuil mé ar Twitter agus TikTok agus Instagram! Níl mé san obair inniu agus tá's a'm go hiondúil go mbeadh mé ar níos mó mar baineann mo phost leis na meáin shóisialta, baineann sé leis bheith léamh an nuacht atá ar fad. So seo lá maith dhomsa, 560

27 nóiméad ar Messenger, 20 nóiméad ar WhatsApp, sin sibhse, ní bím ar WhatsApp,
sin Gael Gals, 11 nóiméad ar Facebook, 8 nóiméad ar Tinder, 8 nóiméad!
They're like, no! Yeah, I was like, ag bhfuair 8 nóiméad, I must have been like, nah, not today!

Ach tá notifications agam i gcomhair Google Classroom agus i gcomhair ríomhphost, so like bhí mé ag fáil notifications i gcomhair obair. Níl an obair thar faoi seo. Tá mo notifications faoin obair mar nach bhfuil mé san obair inniu curtha ar mute a'msa, so níl a fhios agam céard bheadh ann. Just tá an méid sin cairde agam. Oh my god, yeah. Yeah, an méid sin cairde nach bhfuil mé ag seoladh teachtaireachtaí ar ais acu.

a dhéanamh? An mbaineann sibh úsáid as Instagram chun féinchúram a dhéanamh? An mbíonn daoine ag caitheamh ama ar na meáin shóisialta chun féinchúram a dhéanamh, nó an ndéanann sé dochar? Cad a cheapann sibh? So, mothaíonn mise uaireanta leis na meáin shóisialta go mbíonn go leor daoine ag rá go bhfuil sé thar a bheith diúltach, ach freisin tá an taobh dearfach dhó, abair, Is maith liomsa na leathanaigh atá ag díriú isteach ar imní agus rudaí mar sin mar bíonn siad ag labhairt faoi an chaoi go bhfuil muid uilig ag déileáil le himní i mbealaí éagsúla agus bíonn sé go deas breathnú orthu sin agus cineál tuiscint go bhfuil daoine eile amuigh ansin ar nós thú fhéin mar uaireantaí nuair atá tú imníoch bíonn tú ag cuimhneamh ó tá chuile dhuine eile déanamh iontach tá chuile dhuine eile baint taitnimh as chuile shórt beo agus tá mise anseo agus tá imní orm. So ceapaim gurb in ceann de na rudaí a thaitníonns liomsa faoi na meáin shóisialta agus go mbíonn sé sin mar chuid den féinchúram dhomsa breathnú na rudaí seo a thuganns cúnamh dhom déileáil le mo chuid mothúcháin agus freisin bíonn go leor rudaí dearfach ann. Is maith liom bheith ag breathnú ar físeáin faoi smidiú agus is maith liom breathnú faoi stíl agus beatha agus rudaí mar sin. Tá go leor rudaí dearfach a thaitníonns liom ar na meáin shóisialta ach is dócha go bhfuil an taobh eile ann freisin. So bhí mé just ag iarraidh a bheith ag caint ó thaobh an múinteoir. Is minic go mbíonn Insta accounts ag múinteoirí agus an chuid is mó den am like tá siad cabhrach agus tugann siad spreagadh dom agus tugann siad smaointe dom ach uaireanta nuair atáim ag féachaint ar like an méid oibre atá déanta acu agus an méid oibre a chuir siad isteach chun acmhainní a dhéanamh nó b'fhéidir chun an seomra ranga a dhéanamh go breá agus rudaí a chur suas ar na mballaí. Uaireanta mothaím nach bhfuil mé ag déanamh mo job i gceart agus uaireanta tagann lagmhisneach orm mar mothaím i gcónaí go bhfuil níos mó oibre le déanamh. I gcónaí nuair a téann tú abhaile ón obair fós is féidir leat a bheith ag obair agus ní stopann sé. Nuair atá tú ar Instagram, b'fhéidir chun sos a thógáil agus nuair atá tú ag leanúint múinteoirí ar Instagram, ansin thagann rud suas and bíonn tú oh tá an méid sin le déanamh agam, ba cheart go mbeadh mé ag déanamh obair anois agus just ní stopann sé. Yeah, aontaím leat, is múinteoir mise chomh maith agus bheinn den tuairim sin chomh maith. Bhí ormsa mí-leanúint a dhéanamh ar an méid sin leathanaigh múinteoirí toisc go raibh an-chuid brú i gceist leo agus níor mhothaigh mé go maith fúm féin nuair a bhí mé ag breathnú orthu. So is dócha go bhfuil taobh diúltach agus taobh dearfach Ar nós gach rud, yin and yang i gceist le gach rud sa saol, ach mar a dúirt Róisín, tá rudaí dearfacha i gceist leis agus bheinn cosúil leatsa Róisín, bheinn imníoch ó am go ham, understatement of the year, agus cuireann sé mé ar mo shuaimhneas nuair a fheicim daoine ag rá go bhfuil siadsan mar an gcéanna, agus fuair mé an-chuid amach mar gheall ar imní agus spórt go ginearálta agus sin an rud atá go maith faoi na meáin shóisialta ceapaim, tá teacht ar an eolas sin. whereas roimhe seo agus b'fhéidir nuair a bhí ár tuismitheoirí níos óige abair, ní raibh an t-eolas sin ar fáil so bhí sé deacair orthu teacht ar an t-eolas sin mar sin bhí sé deacair orthu a chuid mothúchán a thuiscint agus léigh mé alt níos luaithe mar gheall ar féinchúram agus emotional intelligence agus dúirt sé go raibh an glúin seo agus an ré seo dírithe ar sin i bhfad níos ré agus glúin ar bith eile. So like abair an glúin romhainn bhí siad an-dírithe ar like teicneolaíocht, b'in an rud mór a bhí siad ag déanamh teacht chun cinn air ach dúinne tá muid dírithe ar féinfheabhsú agus féinchúram agus conas gur féidir linn dul chun cinn a dhéanamh go pearsanta agus mar gheall ar na meáin shóisialta tá teacht ar an eolas sin. Is maith an rud é sin, ceapaim. Yeah, aontaím leat. Freisin uaireantaí mothaím go raibh rudaí beagáinín tabú sa nglúin roimhe seo agus anois fiú b'fhéidir i do chiorcal nó i do chlann nó i do scoil nó cibé cén rud nach n-aontaíonn daoine leatsa nó nach bhfuil siad ag mothú na rudaí céanna, is féidir leatsa greim a fháil ar ghrúpa a mbíonn siad ag mothú na rudaí céanna leat. Nuair a bhí mise ar scoil ní raibh mórán caint ar mhothúcháin nó féinchúram nó aon rud ach ní raibh aon locht ar an scoil. Tá rudaí. bogtha ar aghaidh go leor ó shoin, ach anois tá mé in ann thíocht ar na hábhair seo ar fad, an t-eolas ar fad agus tá sé go deas ag cuimhneamh go mbeidh an chéad ghlúin eile, tá súil agam, níos fearr ná muide fós. Tá muide cineál idir an dá ghlúin. Yeah.
Ní bhíonn a fhios agam riamh an Gen Z mé nó an boomer mé le Is Gen Z mé ach tá mé níos óige ná tusa.

Freaky Friday.
Ó, is breá liom an scannán sin. Agus ní guilty pleasure é. No. Pleasure.
Is scannán maith é. Baineann muid sult as, lánstad. Sin é. OK, anois a chailíní is dócha go mbeidh orainn leanúint ar aghaidh go dtí shout out na Seachtaine agus muna bhfuil a fhios agaibh céard is shout out na Seachtaine ann, go bunúsach ar gach eagrán, Tugann muid shout out do chomhlacht Éireannach nó comhlacht a dhéananns earraí i nGaeilge nó b'fhéidir cuntas ar na meáin shóisialta a chuireanns an Ghaeilge chun cinn agus an ceann a roghnaíomar an tseachtain seo ná at underscore biddybell underscore so déanann Biddy Bell cineál dearthaí agus ealaín deas i nGaeilge agus cuireann sí suas é ar a Insta. Bíonn siad go hálainn ar fad tá siad an-ghleoite. Tá ceann amháin agam ar mo fón mar wallpaper faoi láthair agus tá tóg go bog é scríofa agus tá go leor bláthanna agus dathanna áille mórthimpeall air agus toisc go rabhamar ag labhairt faoi daoine a leanúint a chuireanns áthas ort ar na meáin shóisialta, aon uair a fheicim rud éigin uaithi ag teacht aníos ar mo newsfeed cuireann sé áthas orm. Is dócha gur sos deas é ó

Agus sin é a chairde, tá ceann scríbe bainte amach againn arís ar eagrán podchraoladh na Gaelgals agus táimid chomh buíoch go raibh sibh páirteach sa plé an tseachtain seo bhí go leor agaibh i dteagmháil faoi an téama seo ar na meáin shóisialta go háirithe trí Instagram agus má tá sibhse ag iarraidh bheith mar chuid den plé amach anseo is féidir libh muid a leanacht ar Instagram agus Twitter ag Gael_Gals ar Facebook ag Gaelgals. Agus má tá sibh ag iarraidh ríomhphost a sheoladh chugainn, is féidir é sin a dhéanamh trí nagaelgals ag gmail ponc com. Bhí sibh ag éisteacht liomsa, Róisín, nó Róisín na Gaillimhe ar Instagram. Agus mise Sinéad Ní Scolaí, agus má tá sibh ag iarraidh mé a leanúint, táim ar fáil ag galwifilter ar Twitter. Agus is mise Rachel, agus ná déan dearmad go mbíonn eagrán nua den podchraoladh, Na Gaelgals, ar siúl gach coicíse.